ndewonụ n'ụbọchị nke taa anyị ga-eleba anya na nkeji asụsụ nke ndị bekee na-akpọ part of speech anyị ga-eleba ha anya anyị ga-eleba anya nkeji asụsụ anọ ụbọchị ọzọ anyị eleba anya na ndị ọzọ mana ugbu a anyị ga-eleba anya sọsọ naanị anọ ka anyị bido na aha nke a na-akpọ noun na bekee ị makwa ihe bụ aha ọ na-akọwapụta aha mmadụ aha ihe aha obodo na aha dị iche iche ọmụmaatụ anyị ga-enye ebe a bụ ada bụ nwanyị ada is a girl ada bụ nwanyị ada is a girl a bịa na ahịrịokwu a na this sentence ihe bụ aha dị ebe a bụ gịnị ada ada na-akọwapụta ihe na gịnị n'ahịrịokwu a na sentensị a ọmụmaatụ ọzọ anyị ga-enye bụ ọ na-agba bọọlụ ọ na-agba bọọlụ he is playing ball he is playing ball a bịa n'ahịrịokwu a aha nkeji asụsụ aha e nwere ebe a bụ gịnị bọọlụ nke a bụ ihe gosipụtara aha ghọtakwa na anyị kwuru na aha nke bụ noun na bekee na-egosipụta aha ihe aha obodo aha ihe dị iche iche anyị ga-eleba anya na nkeji asụsụ ọzọ e nwere bụ ngwa ngwa nke bụ gịnị verb na bekee verb ọ na-egosipụta ihe na-eme eme ngwa na-egosipụta ihe na-eme eme ugbu a anyị na-ekwu maka ya ọmụmaatụ nne m gara ahịa nne m gara ahịa ahịrịokwu ọbụla kwesịrị inwe ngwa ka o wee nwee gịnị nghọta zuru oke n'ahịrịokwu a nne m gara ahịa gara bụ gịnị ngwa dị n'ahịrịokwu a gara ọ bụ ngwa e ji wee mee ka gịnị ka ahịrịokwu a nwee nghọta zuru oke maka na i wepụ gara anụnwa ị ma na ahịrịokwu e nwere nwetaziri nne m ahịa ị gwa mmadụ nne m ahịa a ma aghọta ihe ị na-ekwu mana itinye ya ngwa ka ya-eme ka ahịrịokwu a nwee nghọta zuru oke nne m gara ahịa ka anyị leba anya na nke nke atọ anyị nwere bụ nnọchi aha nnọchi aha nke ndị bekee na-akpọ gịnị pronoun nnọchiaha bụ nkeji asụsụ ndị ahụ na-anọchite anya aha ị chọrọ ịkpọ aha onye ahụ aha maọbụ ihe ahụ aha i jiri gịnị mkpụrụ okwu nnọchiaha wee gosipụta ya mkpụrụ okwu nnọchiaha e nwere bụ i ọ o wee dịrị gawa Ken ọmụmaatụ e nwere ike igosipụta bụ ọ gbara ọsọ ọ gbara ọsọ nọchi aha onye gbara ọsọ ọ gbara ọsọ egosipụtara wit gịnị aha mmadụ nnọchiaha dị na ya bụ gịnị ọ ọ ọnụnwa gịnị mee gịnị ọ nọchitere aha ihe ahụ a na-eme gịnị a na-ekwu maka ya ọmụmaatụ ọzọ bụ I kwuru eziokwu. I kwuru eziokwu. Nnọchiaha dị na ya bụ gịnị? I i kwuru ọ nọchiputere gịnị anya onye ahụ a na-ekwu maka ya anyị neba anya na nke anọ nkeji asụsụ nke anọ anyị depụtara nkọwa aha nkọwa aha nkọwa aha anụnwa ihe a na-akpọ na bekee bụ gịnị adjective adjective ịmụ ihe ọ na-akọwa ọ na-akọwapụta ihe aha ahụ na-eme na gịnị na-eme n'ahịrịokwu ọ na-akọwapụta ọ na-enye nkọwa zuru obere anya banyere aha ahụ a na-ekwu na ahịrịokwu ahụ ọmụmaatụ Obi dị oji Obi dị oji

Nneka toro ogologo. Nneka toro ogologo. Ogologo a bụ gịnị nkọwa aha? Ọ na-egosipụta na Nneka toro gịnị ogologo. Nneka is tall. This tall, tall anụnwa tall is ogologo na in English. It sim simply is just showing that Nneka is tall. It's showing that that tall, it just they are trying to describe that Nneka is what? is tall so ndị a bụ nkeji anyị nebara nkeji nkeji anọ ụbọchị nke taa anyị nebara anya na aha ngwa aha which is noun ngwa which is verb nnọchiaha which is pronoun nkọwa aha which is adjective aha noun ada bụ nwanyị ada is a girl ada bụ nwanyị ada is a girl ada here is what noun is aha a bịa na ngwaa nne m gara ahịa my mother went to market gara is what ngwaa wee dere gara ebe a ka anyị a ka anyị akwụsị na lesson nke taa ọ bụrụ na ị nwere ihe ọbụla gbagwojuru gị anya biko tinye na comment section ka m kụziere gị nke ọma ka ọ dị na class anyị ọzọ ndewonu